An féidir leat grinds a thabhairt do Jason? Tá brú uafásach ar an leaid bocht, idir gach rud agus cabhróidh siad go mór leis. Bhuel, de ghnáth ní thugaim grinds, a Phaddy. Ó, yeah, tuigim ach cheap mé an t-am seo, tá sé an-tábhachtach domsa. Bhuel, tuigim é sin ceart go leor. OK, look, déanfaidh mé cúpla grind leis go dtí go gceapann go bhfuil caighdeán ard a dhóthain bainte amach aige, alright? OK, iontach, go raibh maith agat. Níl mé ag iarraidh go mbeidh sé cosúil liomsa. Cad as a dtáinig an amaidíocht sin, a Phaddy? Féach ort féin. Tá an oiread san dul chun cinn déanta agat sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht laistigh d'am chomh gairid. Tá ardmholadh tuillte agat san. Ná bí ag caitheamh anuas ort féin. Tá sé an-deacair go fóill. Agus nach cinnte go mbeidh uaireanta. Tá sé sin nádúrtha. Déarfaidh mé an méid seo leat, a Phaddy. Tánn tusa ag léamh rudaí anois nár cheapas go mbeifeá ábalta a léamh go ceann bliana. Tánn tú dochreidte agus sin í an fhírinne. Cén mhaith é, huh? Is féidir le Eimear, atá 14, níos mó a thuiscint ná mise. Anois, a Phaddy, bhí beagán de head start aici sin. Ba cheart go mbeadh níos mó meas agat ar an rud atá déanta agat. Tá mé ag an bpointe a bhfuil sé deacair meas a bheith agam orm féin nuair nach bhfuil meas ag mo pháistí orm. Paddy, níl sé sin fíor. Cén fáth an mbeadh? Nuair nach bhfuil meas ag Rita orm. Paddy! Ó, tá sé fíor, tá sé go léir fíor, tá fhios agam. Faigheann mo bhean deich míle punt. Céard a dhéanann sé leis? É a chur isteach i mbialann nuair nach bhfuil ceachtar againn ag saothrú airgid, huh? Ó, tá sí, tá sí chomh sanntach sin. Tá sé sin fíor. Ó, Paddy, táim cinnte go bhfuil dhá thaobh leis an scéal. Ó, ó, níl ach taobh amháin, taobh Rita. Níl aithne agat uirthi. Paddy, ba mhaith liom deoch uair éigint a fháil duit.

Bhuel, sin lá le thart agat, le Liam. Agus ag an dada as labhairt a bhur ní tá mise cheap. Saoire. Dá bhfaighinn an seans d'imeoinn amáireach. Cén chaoi nár thug tú an ticéad sin a bhí ag Tom, mar sin. Ara sure ní fhéadfainn. Tá an siopa le reáchtáil. Is ar aon nós a, ní bheadh sé fhéin ró sásta dhá n-imeoinn. Níl ach tuarastal amháin ag tíocht isteach idir mé fhéin is Liam faoi láthair, so tá rudaí sách tight.

Ó, cén fáth? An bhfuil tú cinnte go mbeadh mo mhacasamhail in ann obair a fháil orthu gan taithí ar bith? Óra cinnte bheadh. Níl taithí ar bith ag teastáil uait. Ach go bhfuil tú sásta oibriú breá crua. Ach jeepers inseoidh mé dhuit a Phaddy, níl sé éasca. Hard slog ceart. Ah, tá cleachtadh maith agam ar obair dian, eh? Ó, tá a fhios a'm go bhfuil, tá a fhios a'm go bhfuil anois, ní hin é atá mé a rá ach obair bhrocach shalach.

Gur muide beirt is ciontaí leis, leis an mbuairt agus leis an duairceas seo atá anois air. Ní muid go deimhin, é féin is ciontaí leis sin ag tógáil stile ag an aois ina bhfuil sé. Ach nach bhfuil fhios ag Dia agus ag an saol mór go mbeirfí air uair eicínt. Ar a laghad, ní chuirfear aon phríosún air mar nach bhfuil aon chruthúnas acu. Ach tá sé do mo chrá a bheith ag breathnú air ag imeacht thart mar sin. Níl fhios agam beo, ach meas tú an bhfuil rud ar bith ar an domhan a d'fhéadfadh muid a dhéanamh mar gheall air, le rudaí a chur ina gceart, a Shéamuis? Ná bac leis, tiocfaidh sé uaidh. Aha, ní thuigeann tú Séamus. Agus chomh goilliúnach is atá sé. Ach an bhfuil fhios agat, bhí mé ag léamh ansin i leabhar na luibh. Gur iontach an leigheas go deo an ola chumhra seo a dhó i láthair an duine. Tugann sé soilíos agus sólás agus suaimhneas go intinn an duine. Ola chumhra? Sea. Herbal oils. Feiceann tú anseo é. Rosemary has a calming effect. Sin a deir sé. A Chóilín, tá tusa chomh dona leis. Theastódh níos mó anois ná Rosemary le Séamus a leigheas agus an giúmar atá air. Ara nach ngabhfaidh sé sin sa gcré agus smut air! Ara a gheabhais! Níl rud ar bith anois é a shásódh é sin níos fearr ná stil nua. Bhuaileas leat sa Hearach Cúil Sead. Nár laga Dia thú! Sin é go díreach é. Céard tá ann? Ceannóidh muid. worm nua dhó. A Chóilín, bhfuil fhios agat go ndearna an tsiúlóid sin suas an cnoc níos mó dochair dhuit ná a cheap mé. Ach céard tá ar an áil ach siúcra agus eorna agus buidéil agus. Éist, éist, fág agamsa anois é, fág agamsa é, tá's agam na mná níos airde ná rudaí seo. Ar an gcéad dul síos beidh píosa copair ag teastáil uainn. Ansin bairille, siúcra, eorna,

Ach Berni, seo an seans is mó a fuair mé sa raidió pobail agus tá's agam go bhfaighidh mé clár as seo. Is tá tú cinnte go bhfuil tú ag fáil íocaíocht ar son an chláir seo? Tá Berni. Is chomh siúd tá mé dhá dhéanamh. Ah, ok. Slán. Bye, come on.

Ní dhéarfainn anois go bhfuil leithéidí Thaidhg ag smaoineamh ar aon rud eile seachas brabús na Nollag. Right so em. Tá sé go maith againn rud éigin a dhéanamh na hoícheanta fada dorcha seo agus gan fear eadrainn. Bhuel, cad mar gheall ar blind date i dTí Thaidhg? D'fhéadfaimis bus lán d'fhear a thabhairt isteach. Anois bí serious, nó an maith leat feuch an Séamus mar pháirtnéir don oíche? Is dócha. Ó, sin é Peadar. Tar isteach, tá sé oscailte. Blind date ball i Ros na Rún. Ó, caithfimid é sin a eagrú am éigin eile. Ah, maidin mhaith. Ní maith liom é. Cad atá uait ar aon nós? Bhuel, ehm, chuala mé go dtug tú grinds do Jason agus, eh, cheap mé go gcuideodh sé sin liomsa freisin. B'fhéidir go gcabhródh sé leat dá ndéanfá do chuid obair baile chomh maith. A dhéanamh, tá uaimse go n-éireoinn go maith san, eh, Ardteist. Ah come on. Le do thoil. Tá brón orm, Mac, ach ní féidir liom. Cad ina thaobh nach gcuireann tú ceist ar Mháistir Mac Conghaola? Ó, Kojak, ab ea? No way. B'fhearr liom thusa. Tá tú, tá tú i bhfad níos fearr ag míniú rudaí. Go raibh maith agat, Mac, ach tá mo dhóthain agamsa in aon ghrind amháin in aon tseachtain. OK, ach d'fhéadfadh sé mo shaol a mhilleadh. Ní dóigh liom anois go ndéanfaidh. Slán mar sin. Slán Mac. Chancer. Níl múineadh ar bith ag an leaid sin in aon chor. Ah, níl aon díobháil ann. Is dóigh liom go bhfuil sé greannmhar. Níl ann ach leaidín óg. Níl ann ach trioblóid. Glac uaimse é.

Cill Chainnigh agus Corcaigh ón mbliain 1999 go dtí 2010 a bheas faoi chaibidil anocht ar Laochra Gael na Coimhlinte. É sin ar TG4 ag leathuair tar éis a naoi díreach tar éis Two and a Half Men agus scéal na haimsire. Tabharfaimid cuairt ar The Golden Girls anseo ar TG4 anois.